ndị be anyị kee nke na-eme
nnele nke na-eme na ebe ọbụla unu nọ ọ emeka nwachukwu na ifeọma ifi nwachukwu anyị sị ka anyị kpọtụrụ unu ị ma o teekwala n'aka anyị na unu kwuru na this channel yes o ka unu marakwa na anyị na ya na ihe anyị na-eme nọkwa ebe a na-eme ya anyị wụ ndị na-eme digital marketing business nke anyị mere n'afọ isii onye ọbụla maara anyị maara na ihe anyị na-eme bụ digital marketing and ihe a enyerela anyị aka mana ihe mere anyị ji bịa ka anyị na unu kwuo taa ka anyị kọwatara unu otu anyị si eme ya na ihe anyị na-eme
yes o because ọ na-adị mma ka mmadụ pụta ahụ ya anya anyị sị ka anyị gakwa live so that unu ahụ anyị live because ọ dị mkpa yes o because ọ business anyị na-eme and ndị be anyị nọcha na the business anyị na-eme ha na-emekwu ya ọ na-abara ha uru especially anyị nwa bi n'obodo oyibo wụ diaspora ebe niile unu nọ unu ga-emeli ya anyị sị ka anyị create the awareness because ọ dị mkpa it's important ka anyị gwa ndị be anyị that there's something more that they can do apart from ịga chọọ chọọ chọọ na-arụ ọrụ na-elive life paycheck to paycheck na-aga cham cham cham na ị ma obodo obodo oyibo siri ike o anyị ma so anyị sị ka anyị bịa bịa gwa bịa kọrọ unu that ihe anyị na-eme ọ dịkwa mma ọ na-enye aka ma ị na-arụ ọrụ o ma ị nọ n'ụlọ o ma ị na ma ị na-arụ any profession ihe ọ bụla sịrị gị na-arụ Ehe, mụwa wụ engineer emeka wụ senior it project manager nurses juru na the business ka nkụ ma doctors ma lawyers ma ndị nọ n'ụlọ ma um, stay at home parents ka a na-akpọ ha ọ kwa ya. ma ndị na-anya taxi Ehe. ma ndị Rụrụ na na-aga warehouse. wụrụ lawyer ma ndị na-akụzi nkụzi ha nọcha ebe a mana onye ọbụla batara na ihe isi mbụ a na-ajụ gịnị ka unu na-eme gịnị ka unu na-eme gịnị ka unu na-eme ihe anyị na-eme akarịghị ịtụ mgbere ahịa anyị na-ere ahịa mana n'ime ire ahịa ihe dị n'iche n'iche ị ma na onye gara na ọchanja na ọnịcha gaa mepee shop Ọ dị iche na onye nọ na Victoria Island mepe ọfịs na-erekwa ahịa or onye nọ na Alaba. O nwekwa ndị ọzọ wụ na ha enweghị shop, ha enweghị warehouse mana ha na-erekwa ahịa ndị dịka ndị Amazon, ndị dịka ndị um, Walmart, ndị dịka any shop ị maara ebe ọ bụla i bi. Mana anyị nwa na onwe anyị ma na onye ọbụla chọrọ ime ihe ọ na-eme ga-epu ụzọ jụgodo onwe ya olee otu m ga-esi mee ya ka ọ dịrị m mma n'ahụ n'ihi nke ahụ ihe mere anyị ji bido were ihe a na-akpọ dijital na-eme our business n'ile anya na dijital a o meanere na anyị na-akọmbine

anaghị ehi ụra ịntanetị anaghị ehi ụra n'ihi ịntanetị anaghị ehi ụra onye ọbụla na-eme biznes a tụkwasịra n'elu ịntanetị biznes ya anaghị ehi ụra ị bịa jụọ anyị sị okay unu na-atụ mgbere ahịa Mhm. gịnị ka unu na-ere anyị nwere prodọktị ndị anyị na-ere mana o nweghị ihe ị ga-eburu gaa dowe n'ịntanetị sị na bịanụ bịa goro bịanụ bịa goro n'ihi ihe mmadụ na-amaghị tọrọ ya prodọktị ndị anyị nwe nọ n'azụ anyị nwa nọ n'ihu ka unu hụgodo anyị na ọwụ ụmụnne unu bụ ndị na-eme ya ruzie nke prodọktị e nwee ndị specialist ndị trained na-eme marketing prodọktị for unu nwa onye ọbụla bịatara ime biznes ị ga-ejikwa ego i ji abata ihe awụghịkwa biznes a na-abịa n'ọnụ ọkpọrọ a sị enweghị ego e ji eme ị ga-ejidekwa ego n'aka maka na onye na-aba biznes ma na onye nọ n'ụzọ na-agba egwu ihe na-akụrụ ya nkwa nọ n'ime ọhịa mhm. n'ihi ya ị ga-adịkwa na njide dịkwa na nkwadobe jidekwa ego i ji eme biznes ọwụụ na ị ga-aga ya maybe n'obodo oyibo i needighị iji ego n'aka maka na ihe a na-akpọ kredit e nwere ya n'obodo oyibo nke ahụ awụghị nsogbu otu ga-eji ego ị ga-eji bido biznes awụghị nsogbu mana ọ bụrụ na ị nọ ebe a na-enweghị otu a ga-esi gaa n'ụlọ akụ nata ego ị ga-achọkwa ego jide mana biznes nke anyị na-ekwu okwu ya wụ biznes anyị mere n'afọ isii na-azụ mgbere ahịa o were na-enyere anyị aka Nke mbụ wụ ijide ego. Nke abụọ wụ olee otu m ga-eji mee ya? M ga-emepe shop? M ga-emepe ọfịs? Mba. Ịma biznes anyị wụ ihe na-atọ m na the biznes wụ ọ wụ biznes ị ga na-achụ ndị mmadụ. Na obodo oyibo anyị dị anyị dị busy already. Onye ọbụla dị busy. So that um, freedom and that flexible lifestyle wụ ihe anyị chọrọ because uh, obodo oyibo dị too rigid nwa na-ekwu ya ọ wụ otu ọ dị gị clockuo in a clockuo out ị naa the next day emekwe the same thing the same cycle every day so onye ọbụla dị busy already so ime business ị ga na-achụ ndị mmadụ na-agwa ndị mmadụ unu bịa goo nke a unu bịa goo nke a is another stress level ọ ihe na-atọ m na this business all those things adịghị required ebe a ị needighi those things because o nwere systems that are already built you don't need to reinvent the wheel ka m tikwa English n'ime ya Ị ma, you don't need to reinvent the reinventing the wheel wheel something na onye ọbụla na-ekwu you hear it, reinvent the wheel reinvent. Mm. na biznes anyị anaghị reinvent the wheel Mm-mm. ihe anyị na-eme already ihe onye ọbụla na-eme ọ na-azụ ahịa ọ wụ ị zụta ebe a i ree ebe a ihe gbakwuru ya n'elu i were ya wụrụ nke gị mana nke anyị anyị esetụlụla ebe a setụlụ ebe a na sistem ihe ịmazi bụ System were just takes system care of ahụ everything. for you.
tinye na nke gị ka ọ gawa n'ihu Mhm. nke abụọ onye ọbụla na-azụ ahịa nwere ihe a na-ere ụjọ anaghị atụ ya maka na ọ manụ ụdị ihe ọ reke Mhm. anyị nwa ụjọ anaghị atụ anyị maka anyị mere ihe a afọ isii onye biliri n'ụtụtụ ya jụgodu onwe ya ajụjụ ya ma ihe ị na-arụwa ọrụ ọnwa gwụ lekwa ego ole a kwụrụ gị lekwa ego ole i kpatara n'overtime ịgbakọwa ya ya wụrụsị afọ ọnwa as- iri iri na abụọ n'afọ ịgbakọ ya ịma na ego ole ị ga-akpata n'afọ a Mhm. enwezi ihe ọzọ ị na-aga ime Nothing. elu mee ala mee ọ wee ka All the same. gị jụọzi onwe gị sị okay ma ị na-akwụ ụgwọ ụlọ ma ị na-akwụ mortgage ma ị na-eme ihe ndị ọzọ ọ wụ ego a Ma ndị nọ n'ụlọ, a Aha. ga-enyekwa ha aka. betesi ya betesi ya ọ na-awụ otu nọmba ahụ mana inwe ihe ọzọ ị ga-etinye n'elu ya wụ biznes gaa mara na ma is aga was ga-aga mgbe ị na-akụchala ebe a kụcha ebe a a ga-ahụ ihe dị iche ga-eme ka ihe ndị ahụ i bu n'obi chọrọ ime n'afọ emee ya mana ị nọrọ na-asị ịntanetị na-atụ m ụjọ internet na-atụ m ụjọ internet na-atụ m ụjọ but everyday nọkwa na internet ele facebook everyday nọ na internet eh, gaa na bank gị everyday nọ na internet mechie ụba mechie I mean nọ there olee ihe nwe ụjọ Internet wụ the new oil well. ọ wụ ebe ihe na-eme the only thing wụ ịchọ ihe dị legit ohi dị na ya ịchọ ihe dị legit gị hụta ihe dị legit it's the place to be and that's why na business a any profession ị na-arụ anything ị rụga ị nwere ike na-eme ya na-eme the business because internet anaghị ehi ụra and with the automation nọ n'ime ya it allows you to do other things so you're not tied in front of your computer Wow. na-ele computer Wow. from morning till night mbakwa that is why ị hụ na doctors professionals engineers like me project managers nurses caregivers ihe ọ whatever sọrọ gị na-eme some of mere them anụ ka na-eme nọọsụ. ya Doesn't they are na-arụ mgbe ị na-akpata ego ị- ị- ị ma the the thing adịla solid then gị decide ya ma ị ga na-arụ ọrụ ma ị ga na-arụ part time or you focus on your business and continue to reap you know the the blessings from the business onye nọ na ya okay nke a bụ ebere ọ wụ ahịa ka anyị na-ere ka ebere otu m si ere ya ebere si na ọ wụ m gaa na market ya Ehe. otu anyị si ere ya wụ na anyị nwere ndị anyị na-arụ arụ anyị connectala anyị awụla distributor gị nwa chọrọ ịbata ịbịa anyị akpọrọkwa ya jezi ha sị na onye a ga-awụ distributor e kwe a sign akwụkwọ ebe nke ọzọ wụzi ebe ndị na-agụ ego nọ. n'ihi ịntanetị and automation and digital marketing research and systems anyị nwa mara n'otu a ga-esi tinye aka na ịntanetị ihe ma identify ndị chọrọ ụdị ihe a ha bịa ka anyị na ha mekọọ ha goro anyị anara kọmishọn jide otu a ka esi azụ ahịa n'ebe ọbụla n'ụwa niile anyị ga-ezi gị ya maka na ọwụ nke gị nwa ga-agakwuru sọnị gakwuru nkechi gakwuru jeremaya jee rịọ ha sị na bịanụ bịa join ya mgbe etinyere m maka na ọ wụ dịka gị nwa na onwe gị na-ahụ anyị ugbu a gịnị mere i ji na-ahụ anyị maka na anyị nọ n'ịntanetị ọ bụrụ na ịntanetị a na-akọntinu ọ wụ ihe na-aga n'ihu echi onye ọbụla ma na otu ọ ga-adị ị nọrọ na-agba gburugburu na ị na-achọ bizinesi nke a na-agba gburugburu na ụmụnne bịa nụ, bịa nụ, bịa rịọ arịrịọ n'elu ya ọ gaghị awọk bikos echi ka mkpa echi ka mkpa echi wu ịntanet echi wu dijital echi wu ihe anyị na-eme ugbu a ka ọ wụrụ gị na ebe ọ bụla ị nọ ka ị were ntị gị gere ma ị na-arụ ọrụ ma ị na-agba mgbere ahịa ebe ọ bụla ị nọ n'ụwa niile enwere ịntanetị n'ihi ya ị ga-emelite ya maka na anyị nwa ga-akụziri gị ihe a na-eme Mhm. ọ bụrụ na ọ rawa gị ahụ anyị asị gị onye nwanne ya nọ n'isi ụgbọ anaghị eru mmiri anyị emeela ihe a afọ isii ile anya n'ime afọ isii nwa ihe a zọfụtara anyị ụdị ego anyị na-akpata n'ihe a awụghị ego ụmụaka Hmm. a na-akpata ezigbo ego na biznes ị na-ahụ consistent five figures ị na-anụ five figure ya wụ ihe dị na thousands na Ọwụ- dollars oh yeah dollars a na-ekwu na pounds na euros like hard currency and ị ga-ajụ onwe gị olee ebe ị nọ kemgbe a a na-eme ihe gaa na- gaa nọrọ na ịntanetị ịhụ this business ị nwere ike ịhụ na ya mgbe ị nwere ike sị ndị a wụ ndị wayo that is the problem that's why anyị jiri pụta ka anyị bịa zi onwe anyị ka unu hụ anyị because anyị wụ real people and ihe nọ na this business bụ human factor yeah. human factor ọ wụghị gị na robot ga na-akpa nkata mba human factor na ya ị ga na-ekwuru mmadụ like dịka anyị now anyị ga-awụ your mentor na coach anyị ga na-asọpọtụ gị na-agaidi gị so you're not alone because ndị mmadụ na-ekwu that amam ihe m ga-eme amam ihe nọ na enwe m experience that is fantastic ị nidịghị inwe any experience why because the whole step of the way you'll be guided anyị ga-ejide gị n'aka sepụrụ gị na-aga ije nwa mbe mgbe o nwere ebe ogwu kpọrọ gị a ga-akwụsị lee ihe kpọrọ gị ogwu arụzie ya a na-aga maka ndị Igbo na-asị ihe mmadụ na-amaghị ibe ya ezi ya six years ago anyị amaghị anything gbasara ihe ndị anyị na-ekwuta mba o olee ka mana anyị jiri okwukwe banye hụ na o nwere ike inyere anyị aka ya awụrụ na etu anyị si chee ya ka o ji dịrị ihe enyerena anyị aka n'ụzọ dị iche iche ego dị ya ọkwa ụmụ anyị- ụmụ anyị na-asịzi money na water ego dịdị mmiri but anyị nwa nọ na diaspora because ị ma obodo a like I always say ọ dị rigid mmadụ kwesịrị inwe ihe ọ ga na-eme na on the side so that ya na-enyere ya aka ọ ga na-edepend na naanị paycheck that is why this makes the difference gị bata na the business bịa hụ ihe ndị mmadụ meke ndị be anyị na-eme ma ndị kwụchara ụlọ ha ndị bịara like two years three years n'obodo oyibo akwụchala ụlọ anyị nwa nọ na our way ịkwụcha nke anyị because that is important all these 30 years a na-ekwu ị ga-akwụcha ụlọ gị ọ nọghị na agenda anyị because anyị Mba. anyị awụghị ndị credit Mba. ị ma ndị mmadụ na-akpata ego dị mma ha ewere eme ihe dị mma na ọ wụghị ihe salary a ga-emefu ha ji ya na-eme ihe na dị gị bata bịa ị ga-ajụ onwe gị olee ebe m nọ kemgbe I'm not joking ihe niile ya na-ekwu ihe a ọ maka adịghị ama ama onye ọbụla n'ebe ọbụla ọ nọ nwere nchekwube na ihe ga-adịrị ya mma Mhm. ihe ga-adịrị gị mma awụghị ịnọ n'ofu ebe ka ị na-ele otu salari month to month to month to month ọ wụ otu ihe ahụ elee ebe ọ na-esi echange mbanụ ị ga-ajụ sị ndị niile a meke ihe a n'ịntanetị everyday m na-ahụ ha n'ịntanetị a sị enweghị ihe nọ ya anyị ha ga na-eme ya o nwe onye ga-anọkata eburu onwe ya fụta ka ọ bịa na-egwu ndị mmadụ wayo o nwe onye ọ na so otu o si dịrị wụ ma sọnị ma onye ọkwọ ga-emeli ya. ma danne di ya ma nwa Ogwugwu ma nwa Anọsike ga-emeli ya ebe ọbụla ọ sọrọ gị nọrọ n'ụwa niile anyị ga-ezili gị ihe a na-eme ị gaa na webụsaịtị anyị wụ M E K I F Y dot com ọ wụ Mekify Emeka na Ify dot com gị binye aka tinye aha gị anyị ga-agwa gị kụziere gị zi gị ụzọ maka na eme ngwa ngwa emeghara ọdachi ọ kwa na oke nọ n'ụlọ otu anyị nọ n'ụlọ na-ama ha haziga na biznes ịntanetị anyị wụ oke nọ n'ịntanetị anyị makwana ihe nọ n'ịntanetị ọ wụ oke nọ n'ịntanetị ga-aga gwa oke nọ n'ama sị nna bịa o azụ nọ na ngịga ka anyị bịa were nyere onwe anyị aka ndewo A sị follow who know road, ụzọ ka anyị na-ezi unu here now.